munthu wina aliyense asanadwale kupita ku chipatala kapena kupita kwa msing'anga amayamba kuona zizindikiro kuti ineyo mthupi mwangamu mmene ndikuonera ndikuoneka kuti mwina ndikhonza kudwala malungo kapena iye ayi mmimba mwangamu mmene mukuchitira ndikhonza kusegula amenewa amatchedwa kuti ma early warning signs kapena ma danger warning signs ma early warning signs ngati satengedwa seriously amazapezeka kuti amazachita result into danger warning sign ndipo ikafika nthawi ya danger warning sign ngati munthu sukutengapo uh, action umakhonza kudwala komanso mwina kumwalira uthenga wanga walero ukupita ku zipani zonse zosusa muno m'malawi tikamanena kuti zipani zosusa muno m'malawi tikunena chipani ngati cha udf chipani ngati cha dpp chipani cha aford ndi zipani zinazi zimene si- zisali mu tonse alliance zimenezo ndiye ndi zipani zosusa kunena kuti zimene zachitika ku masankho a khansala wa ku mwansa wodi ku mangochi komanso ku chilaweni ku blantyre kumene wawina wa mcp komanso independent uh, candidate respectively ndi zindi- chizindikiro choopsa kwambiri a danger warning sign vuto la opposition ndi lonena kuti mumati mukamauzidwa zinthu simumamva mumaoneka ngati mumazitenga business as usual mumazitenga zinthu pa easy chifukwa titati tinene chilungamo chake chenicheni mcp sinayenere kuti iwine kapena ipeze mavoti ku mangochi ku mangochi kumatchuka kuti ndi kwa opposition mainly the udf ndipo sizikanatheka kuti wa independent akapezenso mavoti kuja kumatchedwa ku chilaweni ichi ndi chizindikironso china choonesa kunena kuti opposition you are not doing enough ndi zizindikiro zoonesa kuti andale ambiri makamaka atsogoleri aku zipani zosusa mukugona too much tikamakuwuzani kunena kuti anzanu awa akukutakatani ambiri a inu simmakhulupirira tikamakuwuzani kunena kuti kubera zisankho it is a process samangopanga siku lomwero simmakhulupirira izi zachitika izizi zachitika ku mangochi ku mwansa wodi komanso ku chilaweni wodi ku mzinda wa blantyre zikuzuseni pabedi pamene mwafundira inu mabulangeti kwambiri inu a dpp zikuzuseni inuyo pamene mukumenya mkonono a udf zikuzuseni inuyo a aford chifukwa ndiye kuti anthu nonse atsogoleri nonse amene muli osusa mukupanga zinthu zimene ndizowapweteka amalawi chifukwa kunena mwa chilungamo chake Tsiku la lero ndi mmene dziko lilili, ndi mmene Amalawi akuzunzikira, ndi mmene chuma cha dziko chilili, ndi mmene anthu awa akuberera, ndi mmene zinthu zikusowa ngakhale mankhwala mu zipatala, ndi mmene zinthu zaonongekera mu dziko lino, mcp sinayenere kumawina zisankho. koma zikusonyeza kuti tili ndi atsogoleri amene ndinu anthu ogona kwambiri amene mmangolang- mmangokondedwa ndi a- a- anthu anu masupporters koma inuyo chidwi chokuti mupange machawi muonesese kunena kuti zipani zanu mu- zili vibrant chidwi chimene chocho mulibe tsopano tu mmene zafikiramu siku lina muzakanong'oneza bondo siku lina muzanong'oneza bondo wabakiri muluzi tv wakhala akunena mtanyiwa wakhala akunena boni kalindo wa misala wa madrama wa chamba ujaso wakhala akunena kunena kuti inu anthu inu tazukani anzanuwa akukutakatani koma inuyo a opposition simumamva ata mmangokhala muli phee kumakhala ngati kapena siku la chisankholo simukuliziwa kumakhala ngati kapena alipo ena ake akukukakamizani kuti inuyo mukayimirire kumakhala ngatinso alipo anakukakamizani kuti muzipanga ndale you are not active you are sleeping too much ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti lilipo siku limene muti muzalire ndipo ine sindidzakumverani chisoni chifukwa inu a opposition mwafasa kwambiri ndipo mukhoza kumaderera kumanena kuti aye ah, wakumwansayo ndi, ndi, ndi khansala chabe khansala chabe wachani kodi ngati mu- mmaziwa kuti ameneyo ndi khansala chabe mmakayimiriranji ndi chifukwa chani munakasiyako makandideti kumwansa wodi komanso kuchilaweni inutu a dpp munapita kukasiyako khansala wanu kuchilaweni inunso a udf ndi zipani zina chimodzimodzinso ku mangochi a udf anayika khansala a, a dpp anayika khansala zipani zinanso chi- ngati chipani cha anankhumwa anayikanso khansala koma zonsezi inu a opposition you are to blame chifukwa mukama- mukamaderera kunena kuti ayi e, chifukwa anthu ambiri ndilo ndalankhulana nawo kumanena kuti ayi imene ijayo si, si dilu iyayi dilu ndi MP dziwani kunena kuti amalawi ndi ofoka amalawi ambiri ndi akumuzi amangotengeka ndi zinthu amangotengeka ndi mmene zikuyendera zinthu chifukwa wina afune asafune komano ka regionalism kapena ka voting, ka, pa, voting pattern yotsatira kumene munthu amachokera kamachitika ndithu koma inuyo a opposition you are sleeping too much come 2025 zisankho zikubwerazi ngati simusamala inu a opposition muzalira izi zayamba zayambikazi ndi ma early warning komanso uh, uh, masainzi amene ali oopsa kwambiri oti ngati inu simusamalira ngati simutengapo action tsiku lina muzalira tikamakuuzani kuti anzanuwa akupanga ma tactics obera zisankho mmakhala ngati ifeyo amene tikunena ife tikukuuzani kuti muzitipatsa makobiri panopa tikunena pano ma, ma id onse amene anachokera ku, ku india ajawo panopa ayamba kumaayika m'mapost office ndipo anthu amene akuwachita recruit ah, amene anawalemba kale mayinawo azipita kumakatenga ku post office ko ndi cholinga kuti inuyo mukamaona muziona ngati amene akutengawo ndi anthu enieni a genuine koma zili mbala anthu okuba amene angochitidwa recruited ndi mcp Izi ndikunenazi tsiku lake ndi limodzi mudzandikhulupilila mudzalila mukamawaona anthu aja akukuthamangilani amakhala kuti akukufunani koma inuyo atsogoleli zimene mmapanga later on mmakhumudwitsa anthu mudziwe kunena kuti ili ili ndi boma ndipo boma lino lili ndi ma tactics ake padakali pano maudindo ambiri kuphatikiza ku polisi ku mec bt ku eh, nrb ku neef muli anthu wawo okhaokha okhaokha a mcp koma inu muli nonoro kumangogona S- izizizi mudzalira nazo very soon ndipo muzandikumbukira mawu angawa tsiku la chisankho litabwera inde muzalira muzatinyasa mudzizanena kuti eyi atibera eyi ife pano eyi chani chani zili zofuna munayenera kuti inu a opposition you must wake up a opposition you must be united koma mmakhala bize mmazaoneka pena pake ngati ndinu oziwa ndinu okangalika ndiye ndi awatu anzanu akutakatani ku jakumatchedwa kumangochi kumangochi kwenikweni kwa udf ko kumangochi kwenikweni kwa dpp ko akutakatani konko tiwachite congratulate anthu amene wawa a mcp kuti iyayi congratulations a kandideti wanu wawina ndithu ngakhale ena afune asafune aderere asaderere koma it is a, a, a sign yonena kuti pali ndithu muli ndi advantage komanso is a sign yoonesa kuti iyayi ngati munali ndi 2 panopa muli ndi 3 ngati munali ndi 4 panopa muli ndi 5 ndiye a malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti opposition yathu ikapitirira zimene ikupangazi palibe chiti chizakhalepo 2025 takhala tikunena ife kunena kuti even uh, playing field imene apangira ameki imene amapangira ameki amachita kuonesa kukondera kukondera sanafune kuti ena wake adzudzule anthu ankachita kumakapereka ma handouts aboma komanso anthu nonse mukuona koma osayitengera nkhani ija ku khoti osatengera nkhani ija ku mabungwe amene ali ngati amayang'anira zachisankho mmangokhala nonoro ndiye lero tisakumveni mukunena kuti ayi mcp chani ayi ndizofuna ndizofuna ndipo 2025 this is a danger warning sign ya anthu onse ya opposition chifukwa abale kuchokera ku nsanje kukafika ku chitipa nkhotakota mchinji amalawi akuzunzika koopsa ndipo amalawi akufunisisa dziko litasintha ndipo amalawi akufunisisa inu a opposition mukupanga zinthu ma wonders lero tinakuwuzani kuti pitani ku khoti nthawi isanathe mukatenge uh, chiletso kapena mukasume kunena kuti awawa akulembesa za nrb mokondera koma muli nonoro ndi pamene mukumapanga mamiting yanu kuseri kumanena kuti ayi zonse zili bwino ati zawina ndiyeno awa akutakatanitu akutakatani ndipo mwina mukapusa amene wasana ati akubandulani kopsa a opposition kukhunuka vuto la en- enani mumangokonda ndalama basi kuterokonso mwina nkutheka amakhala kuti abomawo akupatsani ndalama ndikumakuwuzani kuti ayi iniyo musamapite kumeja kumakapanga ku kampeni ndikumakanamiza zipani zanu ngati mukupitadi mmalowo kumakapanga kampeni koma mutapatsidwa ndalama koditu ndalama ndi satanatu Vuto la anthu ambiri andale it is for survival osakhala kuti apulumuse amalawi. Andale ambiri awa usiku amapanga ma meeting ena ndi ena kumaawona kuti awa ndi a opposition a dpp eni eni koma usiku akukapanga ma meeting ndi a mcp. kumawaonawo kuti awadi ndi a udf enieni koma usiku akutumiza mameseji kumapita kwina kumawaonawo kuti awa ndi a utm enieni amene ankamukondadi malemu chilima uja awa ndi enieni omukonda malemu chilima amene wasiyidwa kum- kumsipe uja koma usiku akupanga mamiting ena ndi ena ndi a mcp koditu ndale ndizoopsa ndi satanictu ufiti weniweni Kumaoneka kunjaku kukacha ngati mmawakonda anthu anu, mmakonda zipani zanu, mmakonda atsogoleri anu koma mukupanganso zina. Watch out! Watch out! Zachitika zija mukuyenera kuti muitanisane emergency meeting zipani zonse zotsutsa ndiye mukafunsane kuti chalakwika ndi chani. Anzanu anakutakatani kuchokera last iyo ijayo pamene amalembesa kumene kujako anthu amene amabwera kumazalembesa kumeneko sanali ochokera wodi imeneyo anthu tinanena ee koma simunamvere muzalira siku lake ndi limodzi boni kalindo the dc mwana woopsa kwambiri amene akulilira amalawi amalawi osauka amene alibe chakudya amene akapita ku ku chipatala kulibe mankhwala amene ngakhale nkhani ya madzi ndi yovuta amene china chilichonse ndi chovuta mabizinesi awo sakuyenda ndiye moyo wa ku malawi umenewo